ee ụmụnne m ekene m unu ndị ọma njem ọnụ a sị m na ọ ga-abalụ nwoke balụ nwaanyị na nke onye ji aba ya akọkwana ya ee a sị na otu aka iji ọjị n'aka ọ dịka oyi elu atị na nkụzi anyị a n'ọfọ anyị akpọtigie mana ọ ka ndị mmadụ nwee ike wee na-esonye anyị n'oge gara aga anyị kụzigasịrị ka esi enweta ọfọ onye na-ejide ọfọ ihe nwere ike ime okenye nọ n'ụlọ nwata ejide ọfọ na nke tata ọ ga-amasị m ka anyị lebanye anya na ihe a na-eme tupu egbutuo ọfọ ya bụ ọfọ Igbo na ọfọ abụrọ osisi nkịtị ka ọ bụ enwere osisi mmụọ dị iche iche ọfọ so n'otu n'ime ya otu a ngwu dịkwa ka ọ dị mana o nwere ihe dị iche na ha naabọ ee mbụ dị ka ibie bụ na ada egbutu osisi ọfọ na nkịtị ọ bụrụ osisi mango maọbụ ube ka ọ bụ o nwere ihe ndị a na-emegasị tupu egbutuo osisi ọfọ ọfọ ọbụla dị n'ala ọ bụrụ na ala ụmụnna ka ọ dị maọbụ na nke obodo maọbụ na nke ezinụlọ ara ekunie gbutuo ya n'ike maka gịnị nọọ nsọ ala ka ọ bụ nke izi dịka ibie bụ na ọ bụrụ na ọfọ adị n'ala a chọrọ iji wee rụọ ihe maọbụ ebe ezi gara a ga-ebu ụzọ jee gbaa afa mara ihe a ga-emere ya bụ ọfọ ọ bụrụ na ọfọ a ekwerọ apụ a ga-agba afa mara ihe a ga-eji wee yọtuo ya iwu bụ na a ga-ayọturiri ya kata ma ọta aka ee ngwa ngwa ayọturu ya bụ ọfọ ihe a ọ chọrọ na a ga-emere ya emere ya ya maka ọ bụrụ na emerọ ya wee tinye mma na ya bụ ọfọ ebe o si jọọ njọ bụ na ezinụlọ a ọfọ a dị n'ime ya ihe ike ga-emerịrị ha otu ọ dị n'ọfọ ka ọ dị na ngwu ọzọ dị ka ibie bụ na tupu egbutuo ya bụ ọfọ ma ọ bụrụ na o kwetego ihe a ga-emere ya na emegoro ya ya a ga-enye mkpụrụ ụbọchị ịnọ dị n'ala Igbo mkpụrụ ụbọchị ịnọ abalị ịnọ dị n'ala Igbo tupu abịa ihe izizi a ga-eme bụ na ọ bụrụ na ya bụ ọfọ maka mgbe gboo osisi ọbụla bụ osisi mmụọ a na-ama ya akwa ọcha iji wee gosi ịdị ọcha mana maka ihi nkwenye dị iche iche ụfọdụ ga na-afụta ya dịka ikpere arụsị na ndị ọzọ o wee bụrụ ya bụrụ ma okwu na ụfọdụ ndị anaghịzi eke akwa ọcha na ya mana ọ bụrụ nke e nwere akwa ọcha dị na ya a na-atọpụ ya bụ akwa ọcha onye ga-atọpụ ya bụ ọ bụrụ na ana obodo aka ji ọfọ obodo ọ bụrụ na ana ụmụnna onye ji ọfọ ụmụnna ọ bụrụ na nke ezinụlọ onye ji ọfọ ezinụlọ a na ana ya bụ ọfọ dị n'ime ọ nya ga-abịa tọpụ ya mbọsị a ga na-eme nya bụ emume igbutie ka emesigoro nya bụ ọfọ ihe kwesịrị imere ya onye ji ọfọ a ga-anọ aka ji ọfọ ọ bụrụ nke ụmụnna ọ bụrụ nke obodo maọbụ nke ezinụlọ ọ ga-anọ ọ bụrụ na ọ nọrịrị ya a ga-eche mgbe ọbụla o ji wee jesịa wee bata ọ ga-anọrị ya maka na ọ nya bụ onye nya na ọfọ a dị nso ọ nyanwa ga-ebu ụzọ mee emume igbutu nya bụ ọfọ ọ bụrụ na ihe dị otu a na-emere ya ịma na egwuregwu ka a na-egwu na a na-achọ okwu maka na ụfọdụ ndị ama nghọtasị ihe anyị na-ekwu omenanị Igbo abụrụ mgbe onye ji chọọ ịbata i soro ihe ndị a nwere ike ọ bụrụ na o tego aka ị nụdebe maka ya mana ihe dị n'ana Igbo ka a na-akọwalụ gị ha ngwa ngwa egbutusi nya bụ ọfọ ụfọdụ ndị ga-ajụ chekwana ihe a ga-eji ya wee mee otu ọ bụ na osisi egbutugo ama mkpịa nkụ anara akpa ọfọ nkụ chetanụ na anyị kwuru na ka ọfọ wee dị ile wee zuo ezu nke izi bụ narị ego ego ọfọ bụ ntụtụta ka a na-eweta ya n'ukwu ọ bụrụ na o lu mgbe ahụ o ji ada anakịa oyibo kpọrọ ya branch ọ gbajiri ọ daa i je were nke ị chọrọ iwe ọ bụrụ nke a na-ele ele anara ele ọfọ ele mgbe ahụ egbuturie ndị chọrọ ọfọ ga-abịa n'ukwue were nke ha nwere ike iwelu ndị nke ọzọ ara akpị ya nkụ ihe ọzọ dịka ibie bụ na nnukwu ukwu ọfọ a ọ n'ime ka esi atụpụta ọfọ ndị ọzọ ọ dị ka onye bu alụsị obodo maọbụ nke ụmụnna maọbụ ebe ọ bụla i je mmadụ gọsịrị ọfọ wee gọsịrị ọjị wee bunyite nke nnukwu a na-eti n'anị n'ukwu alụsị obodo ma ihe jikọtara ụmụnna ọ n'ebe a ka a na-esi atụpụta ya ọ bụrụ osisi nkịtị ọ n'ukwu ọfọ a ka esi tụpụta nya bụ ọfọ ndị ọzọ niile fọdụzirinụ a ga-ebupụ ya n'akụkụ ahapịa ọ na-ada ụzọ ihe ịtọ nwere ike ime nke izi bụ na enwere ike arapịa o jiri aka ya leere onwe ya ụfọdụ ndị ama nghọta ihe anyị na-ekwu mana ezokwu ka m na-agwa gị ịma nji osisi ọfọ sie nri ọ bụrụ na o kwere unu omume unu nwee ike iburu ya wụnye ya na mmiri o lee maọbụ otu ọbụla ihe ọbụla gbasara ya o mee ebe a nke ikpeazụ nke ikpeazụ nwere ike ime ya bụ osisi ọfọ a ọ bụrụ na onukwu alụsị dị na be nna gị ma nke obodo ma nke ụmụnna ndị nke ahụ atụpụtasịrị na ya eburu ya jedebe n'ukwu alụsị a enwere ike ọ bụrụ ihe eji ejiri ya na-anọ anị maọbụ na-eme ihe ndị ọzọ n'obi alụsị ọ bụrụ ihe ị ga-eji wee gwue egwu maọbụ were ya kpaa nkụ maọbụ were ya wee tụọ osisi ndị ọzọ ma ihe eji alụ ụlọ ụdị ihe a adịrọ ka anyị na-aga n'iru ọ ga-amasịkwa m ka m kọwara unu na ọfọ Igbo nwee mgbe ọ ga-anọkata o jiri aka ya pụọ ma ọ bụrụ na emerụọ ya emerụ mgbe ihe dị otu a na-eme ọ bụrụ na ọfọ emerụgoro emerụ na ya bụ ọfọ apụgo unu ga-emekwara ya emume a tupu egbutu ya maka na unu merụrụ ya o ji wee pụọ Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ ndị ọma njem ọnụ asị m na ọ ga-amalụ nwoke mma malụ nwaanyị ma cheta na onye gị na ya nọ bụ maazị Chinwatakwa Akụ ọ bụrụ na ikebe wee sonye anyị na Facebook pịara anyị aka na follow jekwa na YouTube ka ị pịara anyị aka na subscribe dịka nkụzi a na-aga n'iru o nwere ụfọdụ ndị ama nghọtasị maọbụ sonyesie anyị n'ihi na ọ dịkodoro ọnụ mana ọ bụrụ na ị gaa na YouTube Maazị Chinwatakwa Akụ ị ga-afụ otu m si wee hazie na playlist ị pịa ya ị ga-afụ bupụtere gị ọfọ maka nkụzi ọfọ Igbo ị ga-afụkwa ndị ọzọ mana nke ọfọ Igbo ị ga-afụ ka m si ekụzie ya wee gbadata sonye anyị na mkparịta ụka na comment section jụọ ajụjụ ihe ọbụla gbagwojuru gị anya nke ọbụla ọ dị gị ka ọ bụ asị jụọ ya na o nwe ndị ga-etiri gị ọnụ o nwe ndị ọka mmụta ga-etikwara gị ọnụ ụmụnne m daalụnụ ka ọ dị mgbe ọzọ anyị ga-enebanye anya mgbe ọzọ anyị ga-abịa ihe a na-eme ma ọ bụrụ na aka ji ọfọ obodo nke ụmụnna maọbụ nke ezinụlọ nwụọ onye ji ọfọ ọ bụrụ na ọ nwụọ kedu ihe a ga-eme kedu ihe ọzọ a ga-eme ma onye a nwụọ ụmụnne m daalụ Ube nwanne dake